Moni, ndine Jack. Nde nkhani ya lero ikutitengera ku usa mu state ya Florida. Ndiye ngati pali chakumwa, tengani chakumwa tiyeni ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Sasha Samsudean. Mu chaka cha 2015, Sasha anali ndi zaka 27. Sasha amachokera ku banja labwinobwino, mayi ake, bambo ake, brother wake amawasunga bwino, ana oleredwa bwino. Komanso anali olimbikira kwambiri. Amapita ku sukulu ku University of Florida ndipo anapanga graduate. Atapanga graduate anapeza kuti anakayamba ntchito, anali social media manager wa kampani ina. Kunena kuti anakhazikika kumeneko amapanga ma advert abwino chani monga mmene ilili advert iyi eti. Anali ndi gulu la anzake amene amayenda nawo, amagwirizana nawo, chilichonse chimayenda bwinobwino. Atakhazikika pa ntchito paja anapezeka kuti anapanga decide kuti ayambe kukhala yekha kuti wakula ali pa ntchito chani nde anasakasaka malo onena kuti malo amene angakhale abwino a safe kwa munthu wamkazi oti akukhala yekha ndi chani nde anapeza apartment complex iyi kuti muli ma apartment asiyanasiyana ambirimbiri eti koma ndi ya secure kwambiri kuti kwabwino kunali swimming pool komanso kolido ina iliyonse paliponse panali ma cctv komanso kuphatikizapo pena paliponse munthu umalowera security pad inali ngati security key yochita enter pin pin number aliyese yake yake pa room pake komanso anayika guard panja panali guard ochita make sure kunena kuti anthu ali secure nde kunali malo onena kuti aliyese kumadziwa kuti kunomu ah, ndife otani ndife otetezedwa palibe choyipa chingachitike ndife osamalidwa pali guard pali ma keypad pali ma cctv paliponse of course panali mwina makolido awiri atatu amene analibe cctv koma malo ambiri anali ndi ma cctv nde anasankha kuti azikatani azikakhala kumeneko nde akukhala kumeneko mu october 2015 kunali mpira mipira ya ku usa ma american football nde inali timu yomwe amayikonda ananyamuka ndi anzake anapita kukaonera

nyumba komwe amakhalako ndi anaona kuti "Ii, bola adzitani adzibwerera inali itakwana pakati pa usiku amati "Ii, adzi- adzibwerera ndi anzake aja anangoti okay titani tiona Sasha uja ananyamuka kutuluka kuti akumatani akumapita anasiyana ndi anzake pompo nde next day amayenera kukumana ndi mmodzi mwa anzakeyo nyamata uja amati akakumane akamwe coffee mmene anapanganirana nthawi nzake anapita kumudikira kumudikira adabwa sasha sakubwera monse wayimbira kumtumizira mameseji sasha sakuyankha ndi amadabwa kuti "Ah, sasha mpaka na asayankhe zinthu zoti tinagwirizana ndi anachita contact anzawo ena amene anali nawonso out kuti "Ah, sasha mwamuona iwo achanso ati tayamba kalekale kumpanga contact sakutirani sakutiyankha nde anthu aja anapangana kuti tiyeni tipitedi ku apartment kwake tikaone kuti chavuta nchani ananyamuka kupita ku apartment kwake kukachita check anapeza kuti sakutani amagogoda samayankha wapa, wapa gate gadinso amanena kuti ah, sakudziwa china chilichonse ndi anthu aja anayimba foni ku polisi akupolisi anabwera nde magadi anatani anatsegula apartment complex anatsegula Apolisi analowa mu room mwake mwa Sasha uja. Anapeza mokilina bwinobwino koma m'manunkha bleach. Bleach ndi zokilinira zotsukira zinthu koma zimakhala ndi fungo lamphamvu kwambiri. Ndiye anamva chifungo cha bleach ngati kuti wina wake amatsukamo mu room mo ndi bleach. Koma chilichonse chimaonekabe bwinobwino. Anazungulirazungulira Kenako anapeza ngati chi duvet chokulungakulunga. Akuyang'anisitsa pa duvet paja anaona tsitsi. Atavundukula anapeza kuti chani Sasha uja watani waphedwa ali pamenepo pa duvet po. Anatenga thupi lake atakamuyeza anapeza kuti anasweka mutuwu komanso anamupanga strangle. Anali ndi zibalimabalima zooneka ngati anamenyana ndi munthu. Pathupi pake nde anapanga anayamba kusakasaka kuti ah, amene wampanga chiwembu munthu mu room mwake mu room mu apartment ya secure ngati imeneyi ndi ndani zatheka bwanji zinadabwisa aliyense kwa basi nde anayamba kupanga question anthu kuyambira anzake aja anali out aja anzake aja anena kuti eh ife anatitsanzika kuti akutani akupita tinasiyana naye ndi mmene timapangira nthawi zonse tikakhala out ananyamuka of course analedzera koma amati wapita iwo acha ah, kuyamba kufunsa gadi gadi anena kuti ah, eh anabwera koma analibe chani analibe kiyi amakanika kulowa sitiloledwa kuwalola sitiloledwa kuwasiya kuti alowe chani alowe mu apartment ngati part of security munthu ngati alibe kiyi kapena id sitingamulowetse nde iye analibe kiyi kapena id anabwera ndi azimayi ena ake awiri ndimene ndimawayankhula ndi azimayi awiri iyeyo anapeza kuti munthu wina amatuluka mu apartment iye anangothamanga kulowa kuthamangira mwamba ndi anafunsa kuti azimayi ake ndani gadi uja nkumati sindikuwadziwa ayi kuti azimayiwo ndi ndani ndi apolisi anaona kuti okay chabwino tiyeni tiyambe kusecha chani tiyang'ane kuyambira ku ku club kumene anali anayamba kuyang'ana ma cctv aku bar kuja nkumamuonadi kuti anatuluka yekha kenako anaonadi kuti penapake anatulukira anali ndi azimayi awiri ndi apolisi anatulutsa zithunzi za azimayi aja kuti azimayi awawa tofuna tiwachite question pa imfa ya ndani ya sasha sitikudziwa kuti ndi ndani azimayi aja anaona anathamangadi anapita kupolisi msangamsanga apolisi kuwafunsa kuti ndinu ndani mudziwana naye bwanji sasha anati sitikumudziwa ife timayenda zathu koma tinangoona mtsikana kuti waledzera kwambiri akudzandira ndiye tinachita mantha ife amaoneka kuti azibambo angapo anafuna kuti amutenge ananena kuti amaoneka ngati kuti akufuna kutsatira anthu kuti sakuwadziwa kuti amamuyitana ndiye tinamuthamangira kukamutenga kuti timuthandize ndiye tinamukweza taxi yomwe timakwera ife kumuuza kuti tiye utiuze komwe umakhala ndiye anatiuza komwe amakhala ndiye tinamtenga kupita naye ku apartment kwakeko timafuna kuti akafike bwinobwino asachitidwe chipongwe nkona tinatani tinapita naye iwo achaso nkona kuti tinafika pakhomo koma analibe foni analibe id nde amakanika kulowa m- mu, mu apartment mwakemo chifukwa choti gadi amakaniza amanena kuti kufunika kukhala ndi id nde anapezeka kuti munthu wina amene amatuluka iye anangothamanga kulowa mkati nde ife titaona kuti "Ah, walowa muchani mu building yawawo ali safe ife tinanyamuka kumapani kumabwerera nde apolisi anaona kuti zomwe ananena azimayi aja nzoona zikufanananso nzomwe ananena gadi uja ndi apolisi anayamba no sowa kuti atani anayamba kuwachita question zibwezi zake we- anthu ambirimbiri amene anali naye link koma onse zimapezeka kuti sizikugwirizana chifukwa anapeza dna pa thupi lake anapeza dna yachilendo kuti munthu amene anachita atakiyo ngakhale anachapachapa zinthu mmene mmanunkha zokilinirazo anasiya dna yake komanso anapeza kuti chimbudzi chake chinali chokweza mmwamba kuti toilet seat inali mmwamba amene amapanga zimenezo ndi azibambo osati azimayi nde anaona kuti mnyumbamo munalowa mzibambo anagwiritsa ntchito toilet komanso mmene amakweza siti mmwambamo anasiya fingerprint komanso anapeza kuti panali footprint nsapato yomwe anavala inadinda pena pake ndi anayitenga anatenga chidindo cha nsapato chija adachiyeza anapeza kuti nsapato yake inali skechers size 9 ndi anatengatenga information yonse ija chabe kuti amafunika kuti achite match ndi munthu kenako a building kunena kuti ah, CCTV ili ready yomwe inajambulidwa nkupereka CCTV. A- Polisi kuyamba kuyang'ana CCTV ija anamuonadi kunena kuti Sasha analowa bwinobwino kenako anazaona gadi uja dzina lake Stephen Duxbury nayenso akumulondola akukhala ngati akukwera mmwamba anaoneka kangapo kenako anaoneka onse awiri sasha uja ndi gadi akutsika mastairs akhala ngati apita ku car park kenako akuchoka ku car park kuja ndi gadi uja akuyendera limodzi akupitanso chani akupitanso mmwamba kenako gadi uja anatsika yekha patatha nthawi kenako gadi uja yekhanso anabwereranso mmwamba kenako gadi ujanso akutsika koma atanyamula mabagi ooneka ngati zinthu zoti akataye zili mu mbag- mabagi nde apolisi ah, ma- magadi anayambanso litiso ayamba kunyamula ma- mabagi oti akataye imene sinchito ya makilina anafunsa management ya ap- apartment ananena kuti "Ayi, magadi sanyamula zinyalala kunoyi zinthu zoti wanyamula chani kenako anadzaoneka gadi uja akunyamuka kumatani kumapita chonsecho gadiyo anali atachitidwa kale question pa yekha iye mmene anayankhira ndi mmene anayankhira sananenepo zoti analowa mu mwake mwa sasha chani ndi anamutenganso kukampanga question gadiyo anali ndi zaka 33 ndipo anali kuti wangopanga kumene ukwati atamuchitanso question anakanitsitsa ananena kuti ine sindina- sindinalowe mu rumu mwake komanso anamfunsa kuti ndi dzimabagi dza dzinyalala munatengazo akuti ndinangopeza munthu anangoziyika mkolido nde ndinangozichotsa apolisi atakachita sechi ku nyumba kwake kwa gadiyo stephen anapeza kuti zomwe ananyamula zina zinali zif- zofunda zomwe zinali kuchipinda kwa sasha apolisi anamulanda foni yake chifukwa amadabwa kuti iyeyo ananena kuti ine ndingalowe bwanji rumu yake sindikudziwa pin namba yake yoluyikira yochita enta ndi apolisi anayang'ana mu foni mwake anapeza kuti wakhala akufufuza akuchita, akuchita search kunena kuti munthu ungapange bwanji kuti upange override upeze njira yolowera mu rumu mwa munthu ngakhale ali ndi chipini chakecho kuti ungapange bwanji kuti upange enter ndi anafunsa kuti chimene ukupangira search izizi nchani iye nkunena kuti a chabwino mundipange lie detector test anapanga lie detector test analephera koma inali nkhani yoti ya straightforward kuti munthu womaliza amene analowa anamutsatira anali naye anali gadiyo panalibenso munthu wina aliyense pa cctv and chiliyendereni ndi gadi kulowa kupita mmwamba ku chipinda kwake iye sanatulukenso uyu sanatsikenso anatsika ndi gadi yekhayo iye nkukapezeka atatani ataphedwa anachita check saizi ya nsapato ya gadi anapeza kunena kuti inali saizi 9 saizi ya nsapato imene anavala kupita ku polisi kukapereka statement inali saizi 9 sketcher ndendende chomwe anapeza mu room chidindo chija fingerprint ya pa toilet anagwira toilet kutsegula anapeza kuti inali ya gadi anapeza kuti gadiyo anali woti walumidwa pa mkonopa komanso wakalusu- wakalosulidwa akukhulupirira kuti anali rani anammenya ndipo mubwezera podzichita defend mpamene anamuvulaza Ndiye chilichonse gadi chomwe ananena sichinagwire anamupeza kunena kuti yayi iwe ndi amene wampanga munthu chiwembu fo anampangadi chiwembu ndanamuzenga mulandu ogwiririra mulandu otani okupha and gadi anapezeka olakwa anampanga anampasa ma life sentence awiri two life sentences imene akupanga serve kunena kuti Anthu anakhumudwa kwambiri kuti, Tsono munthu nde uthawire kuti? Anthu anayeseyesa kupanga zoti mzimayiyo akalowe mpakana mu apartment yake. Anasankha apartment yotetezedwa yonena kuti pali chilichonse, pali guard, pali CCTV, pali ma code olowera mu room, odzi, zonsezo zitetezo zonena kuti munthu akhale safe. And yet munthu amene akanchita chiwembu ndi amene anayenera kumuteteza. Nde imeneyi ndi nkhani ya Sasha Samsudini. Inamvetsa chisoni kwambiri pa nthawiyo. Makolo ake a Sasha anasumira apartment complex. Anasumiranso kampani yomwe imapanga ma keypad, maloko opanga enter pa pin omaika mapiniwo chifukwa chonena kuti ananena kuti munthu anapanga override. Kuti sizili safe yi, munthu ukhoza kumaona ngati wakiya koma munthu ngati ungangoyang'ana, ungochita search kuti ndingatani kuti ndiike, ndipange override, ndipange zonena kuti kodiyo inenso ndilowemo ndiye kuti nchimodzimodzi kuti aliyense ali ndi kiyi akhoza kutsegula nkulowa nde anawanamiza sanawapase security ndi milandu imeneyoyo ikadalipobe ikadapitirira makolo ake akadamenyabe zikomo kwambiri